zikavutitsitsa basi umangovala ka jekete kuti ndizasamba pobwera ndizasamba pobwera kulawirira tizasamba pobwera
so you're with me bridget mukanoka and my colleague here Emmanuel Chua. and I'll go first. And I have uh, the Nation newspaper on the front page of uh, the Nation newspaper. PAC says Amaryllis Hotel probe report ready. Kanga ndawerenga ngati wako mitundu. PAC says hotel deal probe report

in parliament. I think this is the news we were all waiting for. Yes.
Ndikukhulupirira kuti mwina Amalawi ambiri panopa chidwi ndi maso zili ku parliament kuti amve kuti kodi ripoti limeneli libweretsa zotani. Luckily, uh, session kapena sitting ikuyamba mu July ino. Yeah, from the I think 7th to the 31st. 7th, Yeah. yes. So mwina during the sitting timva za ripoti limeneli lomwe ambiri akulidikirira. Of course la Chikangawaso plane crash anthu akulidikilira koma si nanga tinayamba za hotela ya Amaryllis, Amaryllis. Ndipo I think imeneyi anthu timamva akulankhula kuti zangoti zii zii Mm, zili pati? kodi zili pati alikhalira ndi kumva kuti akuti lili ready ayi ndizosangalatsa Zosangalatsa kwambiri.
Yes, uh, Air Force backs plane condition and uh, tells MPs crashed aircraft was fit for flight. Anthu amenewa atchukatu panopa akuti mdf brass vouch for crew, plane and there is a subtitle tell inquiry Dornier was airworthy crew highly experienced. Zomba.
Akuti akuti wabudula ndiwo za mmemo wagulu. akumatero ndithu amenewa ndi anthani koma ah, mmene mmene alankhulira inenso zandisangalatsa it shows kuti ndi anthu amene amadziwa ntchito yawo anthu amene amalikonda dziko so nkhaniyo ikunena kuti uh, zomba airbase officials yesterday told a, the parliament ad hoc committee that the malawi defence force mdf aircraft Dornier 228 which carried the vice president saulos Chilima and his delegation was airworthy at the time of the crash at Nthungwa in Chikangawa on June 10, 2024, they also told the committee that the crash was an unavoidable accident. Hey, hey, zambiri ndipo dzulo kunachema kumeneko Yeah. ine angondisangalatsa kuti fanzi kuti yabudula ndiwo zagulu nde there is a clip uh, circulating on social media anamuuza kuti mwina kaya mwina apereke Mawu omaliza. mawu omaliza Eh, kuti asapite ndi mawu asapite ndi aukhosi. mawu ah. awapemphanso boma kapena atsogoleri athu kumapanga prioritize ma maulendo a, a pa ndege nga- am'mwamba ngati amenewa Yeah. kuona ku- ati ukamatsika ku KIA not ku KIA koma ku, ku blantyre uku blantyre chileka airport umakhala ngati uli- ufika kumunda pamene ma airport anzathu well developed Kwambiri. well structured pamene kuno kusi- sizipereka chilakolako

lizichita lidzapima anthu omwe akuchokera ku south kubwera kuno chifukwa kumangowalola atibweretseranso zobweretsa bweretsa nkhaniyo ikutero koma zambiri zikuchitika chifukwa yesterday commissioner wa dodma wapemphanso thandizo kunena kuti ndalama zokwana 60 million ndi zimene zimagwiritsidwa ntchito bus imodzi for for people to be tra to be transported uh, from uh, um, kodi anthu amapangidwanso transport ok either way kuti anthu achoke ku south abwere kuno Yes. Eh, tife amalawi bola mwamva bola mwamva Ah, pali nkhani imene yandimvetsa chisoni akunena kuti forex woes push Bakhresa to shut wheat plant down mwina tingounikira kuti alowano ku business yes, Yes.
alowano ku business akunena kuti Bakhresa malawi limited has shut down its wheat processing factory in limbe blantyre city

the cake flour iyi ndi nkhani yondimvetsa chisoni inu mmakonda mandasi I thought mmakonda mandasi nkhani si inu mmakonda zimtuwitsa inu okay zimtuwitsazo eh, timadya sitinganame Mm, koma mm. nkhani yake ndiyo kuti muone kuti ngati akunena kuti kampani ikutsekedwa chifukwa cha kusowa kwa forex you should think of amalawi ochuluka Ndoti, amene ah, they will lose their amathandizika jobs. chifukwa kuti amapeza ntchito ntchito kumene amakapeza kangachepe number one ah, number two ndekuti tikakamba kuti ndekuti zipangizo zimene dzi- kampani iyi zinthu zimene imapanga ma products ake amenewa ndekuti asowa pansika Yes. of which anthu ena ake amene amachita ma business mwina obeka makeke kapena ndi zinthu zina adzivutikaso literally it's not sounding good yes it's not sounding good yeah

FCB has donated K150 million to the Department of Disaster Management Affairs, Dodma, to support the repatriation of Malawians affected by anti anti immigrants attack in South Africa. zosangalatsa timanena ndithu kunena kuti commissioner wa dodma anapemphaso akufuna kwabwino akupitiriza kupempha kunena kuti amene tingakwanitse Tiyeni tithandizire kutenga gawo kuti abale athu omwe ali ku South abwere abwerere kuno kumudzi. Komanso anafotokozapo kunena kuti azimayi ena akumatha kuchilira mu njira, azimayi oyembekezera akumachilira mu njira, ena akumachilira ku camp. eh so you can see Yeah. yeah nzosakhala it's bwino. sad it's koma it's- ine i it's- like the it's- fact it's very sad kunena kuti amalawi
timakondana because you would see kuona aprofet shepherd bushiri ampinganjira awisely phiri a sparc anthu ochuluka akhala akubwera pamodzi ndi cholinga chakuti ah, apange contribute nde akundipatsa sign zikuoneka ngati Ku parliament already. zapya okay ku parliament zapya uh, tinanenapo ndinanena ineyo ndili pano pa morning live kunena kuti uh, kayamba session kuti ndi session kuona kukumana ndi mboni uh, komiti imene ikufufuza za ngozi yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino dr saulos klaus chilima